antonio barrera anali mkulu wa nkhondo komanso purezidenti ku dominican republic atachoka pa mpando anthu ena ankafuna kumupha 1967 anaomberedwa koma anapulumuka 1970 aboma anagwetsa ndege poganiza kuti iyeyo anakweramo ndege imeneyi douglas dc inagwera nyanja anthu onse anamwalira kuphatikiza mkazi mwana komanso sista wa jeno ameneyu kafukufuku anaonetsa kuti vuto anali mekaniki anasokoneza injini mwadala komanso anachotsa black box anatumidwa ndi anthu ena kuti achite chiwembu former president mwamwayi barrera sanakwere munakwera achibale nkhani imene itavuta mamekaniki folo anamangidwa ndi apolisi 1976 ku ecuador kunachitika ngozi ndege inagwa ndikupha anthu onse 59 aboma anatiuza kuti black box munalibe koma mmodzi wa mapayiloti amene anayendetsapo ndegeyo patricio mosquera anatsutsa akuti two days before the crash black box inalimo ngakhale mwini wake wa ndege carlos serrano anavomereza kuti aboma amanama black box inalipo 1990 ndege imachokera ku italy ulendo wa ku peru itafika pa london inayima ndikuonjezera mafuta koma ali mkati mwa njira ndegeyo inatha mafuta ndikugwera m'madzi anthu onse 16 kuphatikiza ndege anasowa
pali zovuta zingapo zimene tikukumana nazo choyamba ndi forest ya chikangawa kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikhoza kukhala kuti inagwera kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso ikuoneka kuti ah, nkh- nkhalango ndiyokhwima ambiri amakhulupirira kuti ndege inamira malo akuya kwambiri ku atlantic ocean isanasowe pilot anatumiza uthenga kunena kuti mafuta atha komatu tikayang'ana mapu panali pakati pa nyanja kuyambira nthawi imeneyo mpaka pano ndege imeneyi plus anthu 16 sanapezeke 34 years atha tikukumbukira 2014 mh370 ndege ya ku malaysia inasowa panaliso pakati pa nyanja mpaka lero simapezeka nkhani imeneyi mukayimvetsera sikusiyana ndi chikangawa incident anatiuza ndege inathira mafuta okwanira 2 hours koma inagwa itayenda 1 hour ku peru anatiuza kuti ndege inachoka ku italy inayima ku london inaonjezera mafuta okwanira koma pilot pamene anali pakati pa madzi anayimba foni ndikunena kuti ndege itatha mafuta panopa ikugwa tonse tavala ma life jacket tikugwera m'madzi kuyambira nthawi imene mpaka lero ndege imeneyi inasowa kumalawi kuno mkulu wa asilikali valentino phiri anatiuza sizobisaso ayi anatiuza pa press briefing kunena kuti ndege itafika ku lilongwe inathira mafuta okwanira 2 hours koma chodabwisa itangoyenda 1 hour inagwera chikangawa sinayake moto kusonyeza kuti mafuta anatha akumkuyu anatiuza ndege imeneyi inali ndi black box komanso transponder a president anatsimikiza chilima anafika ku mzuzu ngakhale zadziwika kuti zonsezi zinali zabodza palibe ndi mmodzi yemwe amene achosedwa ntchito akuluakulu sitikukana ngozi zimachitika komabe pali zina zochita kukonza ku dominica ena anasokoneza injini pofuna kupha former president zimene tikumva pa nkhani ya chilima ndi umboni okwanira kuti anachita kuphedwa mcp is a party of criminals chipani chang'ona m'midzimu akabwera mukangoona tambala muzingokuwa kuti chikangawa koma mmene amafika ku mzuzu Woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba ka nyengo mmene inalili ku Mzuzuko ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku lilongwe mcp ndi chipani cha nkhanza aononga chuma pogwiritsa ntchito deficit budget government expenditure is very high poyerekeza ndi misonkho imene akutolera abwereka 16 trillion mu zaka 4 wa misonkho imene atolera sikukwana 5 trillion ndikupasa chitsanzo paja timanena kuti history is the best teacher ndikupatsani chitsanzo chona kuti mu nthawi ya world war 2 maiko anali ndi ngongole zambiri amabwereka ndalama ndikumagulira zida nkhondo itatha maiko ambiri ku europe anasanduka kapolo wa america chifukwa cha ngongole leronso tikuona chakwera ndi malawi congress akubwereka ndalama nkumayendera maulendo akunja misonkho wakweza high interest rate madzi magetsi chimanga sopo bonya zonse wakweza akapanga choncho tikumaganiza kuti mwina afuna abweze ngongole kapena reinvestment koma ayi ndithu angokwera ndege ndikumapita kunja kupempha ngongole zina mapeto ake ovutika ndi anthu komanso mabizinesi akuluakulu dziko silingalemere ndi kupempha nthawi zonse akamachokera kunja amatiuza kuti wapeza investor munaonako investor atasegula fakitale mu nthawi ya chakwera ine sinagwirepo ntchito kuboma kwina kulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku